ndewonụ ụmụ igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị cms nna maazị otu akọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-etoro igbo cnn anyị nọ very deep inside the forest na-eto akọ nketa ngwa gezienụ ntị manụ n'isi okwu anyị otu nwa amadi onye ofe mmanụ aha ya bụ Lawanke Mamudu nke bi n'ime ime Oshodi na mpaghara Lagos pụrụ otu abalị ka ọ ṅụchara one bottle beer na joint ebe a na-agbala anị ka ọ ṅụchara mmanya a n'anya mmanya ọ sị ka o buru ihe e ji atụ ndụ mmanụ nke ndị bekee kpọrọ ashawo laa n'ụlọ ya ka ọ gbatịkọọ ya ma zuo ya ike n'ahụ mm. ka ha laru na yard nwoke a ya na nwa ashawo a nke o butere overnight wee gbachaa egwusi gbatịkọọ ma makpuche onwe ha ka chi foziri mmanya pụchara nwa amadi a n'anya ọ bịara chọpụta na nwa ashawo ọ kpọbata n'abalị bụ nwoke ibe ya gbara ajị n'obi nna e ọ dịkwa egwu o. Mm, ọ dị egwu akwa efugo mgbe ndị nta akụkọ anyị ji baịsịkụl wuchie ebe ahụ ọ dara anyị ara maka na nwa ashawo nwoke a onye nke aha ya bụ ramụtọ ramụtu tụsasịa bụ onye nke na-eso ụzọ Bobrisky

kedu ka nwoke gbara ajị n'obi ga-esi pụta na n'obodo na-agba ashawo nwoke gbara ajị n'obi kwa fọdụ agbata Hai! Ew! onye ma ife onye ma otu ọ ya adị nwoke ma anụ mgbe ọ fụrụ na ọ nwoke ibe ya ka o dina n'abalị o. Ọ dị egwu Ew! ife na-ewute m ajị obi ahụ ọ gbara o nwere ike ebe ọ na-amị ọnụ were were touch ajị obi nwoke gbara Hai! Hai! ike gwụrụ ọ dị egwu ike gwụrụ nna nke i yigoro suit pụta udo dịkwa Ah, ọ suit m yi Ah, iresago na ah, ebe anyị na-eje mụ na gị kpara ebe anyị na-ejekwa ha ọkwa ifugo ọkwa ifugo iche ichefugo eke mfe akọta na suit on fourth wụ Thursday ka ọ na-agbape 2020 eh, club and and lodge ya amazikwana m na ọ ihe a mere onye ka i ji wee kpọrọ suit ụtụtụ heat na-eme gị kemgbe asị nụ m ee ọ maka ka i ji wee kpọrọ suit wee pụta ihe m ya agba na club oh! ihe anyị eme na fourth ka i bido taa yibe suit nwanne ah, ah, di anyị dịka m na-akọcha akụkọ ahụ anyị na-akọcha news ahụ ebe a ka m si eje Ọnịcha straight ije gbaa club na 2020 lounge mana acha chere mefe pụta ọ naghị eje ichinefe

ụmụnne abụọ bụ celebrities na-agụ egwu amara aha ha bụ Peter na Paul nke P-Square ndị nke na-ese okwu nwa nkịta na pusi maka ihe na-enweghị isi na ọdụ Ọ gwụrụ ike. akpakọọla nkata ibidokwa ihe egwu ha ebe ha kwụsịrị Ọ dị mma. mgbe ndị nta akụkọ anyị gara ịgba otu onye n'ime ha nke aha ya bụ Peter ajụjụ ọnụ n'anya mmiri mana as a big boy ọ bụ o hichapụrụ anya mmiri ya dịka ọ fụrụ anyị Mmiri ama efi n'anya. ọ sịrị na nsogbu a niile si ya n'aka na ọ bụ agwa ụmụazị dị ya n'ahụ butere ha ọgbaghara a. O, e nwanne m Mm. ọ ma na agwa mmadụ dị ya n'ahụ Mm. ọ gara n'ihu ịkpọ ndị fans ya niile yọọ ha biko ka ha gbaghara ya na agwa last born ka dị ya n'ahụ na-enye ya nsogbu ngwa gezienụ ntị nụrụnụ ọnụ mmiri okwu ya

anyị gara n'iru ịgba ndị fans ha ajụjụ ọnụ na mwute ha sị na ha amaghị ihe tiri ụmụ ejima abụọ dịka ọnọdụ a na kamgbe ha ji wee pụọ na P Square zawazie Rudeboy na Mr P na ha onwe ha ahapụkwala P Square fan club bụrụzie ndị Marlians.